Ndakulandirani nonse mu vidiyo yoyambirira ya HTML tutorials. Dzina langa ndine Chris Farao ndipo mu vidiyo iyi ndikutengerani kukupatsani ma tools amene amafunika kwambiri tikafuna kuyamba web development. Sizovuta ndi zophweka kwambiri chifukwa ndizipanga zinthuzi kukhala za simple kwambiri chifukwa ndizifotokoza mwa direct komanso mophweka kwambiri uh, information imene ndi- ndi- ndi- ndizikupatsani ma videos amenewa mutha kumaipezanso straight pa website yanga iyi ya divalchrist oowebhostapp.com okay just go straight just search on the internet divalchrist oowebhostapp.com and this page will pop up Okay. Ya. Kupanga ma website si zinthu zovuta yayi ndi za simple. Mwina anthu ena mukhoza kudabwa kuti ma website ntchito yake ndi chani. Okay. Ka short tip chabe. Ma website ndi njira imodzi imene anthu amapanga business online. Pali ma business osiyanasiyana amene anthu amapanga online kugwiritsa ntchito ma website ndipo anthu akupanga ndalama zochuluka kwambiri kwambiritu zoti ayi kuti ndikuuzeni inenso imene simungakhulupirire muona ngati ndikunamiza koma anthu akupanga ndalama thousands of dollars per day chifukwa chokukhala ndi website. Apa ndafotokozapo uh, ma examples ma examples atatu okha mmene anthu amagwiritsa ntchito ma website awo kuti apange ndalama online njira yoyamba ndi ndafotokoza apa kuti amagwiritsa ntchito affiliate marketing and affiliate links njira iyi ndi njira yophweka kwambiri ndipo ndi njira yoti simafuna ndalama zambiri cho- chinthu chimodzi chimene chimangofunika chongoti ukukhala ndi website basi wakhala ndi website umapanga join ma affiliate links nde umatchuza kuti ufuna uzipanga promote chani let's say mukufuna muzipanga promote uh, ma game downloads ndoti ya ma game aja angokupasani link ndoti mukuyipanga paste ku webs- mukuyika ku website yanu kuja yongonesa anthu kuti apange download here then munthu akangobwera ndikupanga click on that d- old download button and nkupezeka zoti wapanga download stuff ija popo chilichonse chatheka bwino bwino then amakupasani ndalama ndipo amakhala ma channel osiyanasiyana ena amatha kumapanga mwina 4 dollars per download up to ena amafika mpaka ma 10 dollars per download let's say for example munthu mwina pa pa tsiku paja amadownload anthu okwana mwina 10 or rent potha pa mwezi wapanga ndalama zangati ndalama zambirimbiri okay ndi mmene mutangodusiramo koma nkhani yaikulu ndi tikukambirana mmene tingapangire ma website so tisanayambe kupanga ma website athu timafunika zida zogwiritsa ntchito tipange ma website ndiye chida choyambira kwambiri chofunika ndi editor editor ndi uh, pamene timalembera makodi athu okay you can see I can write my code here okay these are not really codes these are just examples because tipanga za makodi enieni mu tutorial yachiwiri mmene muti m'mene tiyambe za serious ntchito yeniyeni video iyi ndi yokupangani kuti mukhale okonzekera mukhale ndi china chilichonse chofunika kuti tikamayamba

makompyuta a windows munapanga install windows windows operating system mulimonso built-in editor amene ali notepad plus plus mukhoza kugwiritsa ntchito not notepad plus plus but notepad mukhoza kugwiritsa ntchito ameneyo kupanga type ma code chabe kuti ah mmene amaonekera chanichani samapatsa chikoka kwambiri ngati notepad plus plus pamene notepad plus plus ndoti anapangidwa special kuti ndi wa programming nde ali ndi ma features ambiri as you can see kusiyana ndi ujeni kusiyana ndi notepad wa mu pc kale okay koma onsewa mutha kulembera akupatsani ma same results zimene ziti zioneke mukayuza notepad plus plus ndi zimene ziti zikaoneke mukayuza notepad wa mu pc momo ndi chimodzimodzi palibe kusiyana kwina kulikonse chinthu chachiwiri chofunika kwambiri ndi web browser aliyense akuyenera kuti akhale ndi web browser mu pc mwake kapena mu foni yake chifukwa choti makodi amene titi tizilemba uku pamafunika kuti tiziwapanga test ku web browser uja kuti tiziona kuti website yathu ikuoneka motani okay nde zimenezo ndinakupangani kale arrange kuti musavutike nazo kwambiri chifukwa mukhoza kupanga mukhoza kupanga check ma uh, kapena kuti mukhoza kupanga download ma tools awa especially notepad plus plus foti ndovu ndovu mwina mukhoza kupeza tabeba ntchito kuti mupeze kusiyana ndi browser foti browser amapangidwa kale install mu pc ina iliyonse komanso mumafoni nde tikabwera ku website yomweyi mukabwera ku website ya ujeni m'munsi mwenimweni muzapeza apa pene tazipanga arrange kuti ngati mufuna Notepad wa mu Windows phone ndi uyu apayu mukangopanga click on this download button then yeah, iziyamba kupanga download pompo pompo okay amenenso muli ndi ma smartphone a android mukhoza kungopanga click here and mupanga install nde website yake ndi ija ndinakupasani kale lija kuti divacrist com mukangobwera uku ndiye kuti pa first page mupeza zitizo mupeza zimenezi okay uh, ya mupeza zimenezi then mukatero mukuyenera kuti mupange install mu foni mwanu kapena mu kompyuta yanu komanso ma-IDE omwewa mwina mukhoza kukapeza kungopanga search pa intaneti komano apa ndinangopanga ife kuti ndimangofuna kuti zinthuzi zisakupaseni ntchito kwambiri okay iyi ndi free education ndikuyambirani kuphunzitsa kuyambira kumayambiriro kwenikweni mpakana kukafika kumapeto until nonse mutakhala ma expert popanga ma website okay ndiyesetsa kuona level ya education ya munthu ndichifukwa chake ndapanga special ma tutorials awa kapena kuti phunziro lili la mchichewa kuti mukaona kwina kulikonse phunziro ili amalipanga la mu english ndiye ine ndikusakaniza ndapanga eh, english amene amakonda ku- kumva kapena amakonda zinthu za english aziona ma tutorials a english amene amakonda mwina ena ake kumva kwa english maziwabe poti programming i- i- nthawi zina imakhala ndi mavuto akebe amakonda kumva mwina chichewa ndi chomwe amamva bwino ndekuti Ma tutorials awa akuthandizani kwambiri ife kuti ndizingokamba m'Chichewa. Ndizingochotsa makodi okhawo ndi amene ali mu language yake ya HTML. Komano kufotokoza ndizifotokoza m'Chichewa kuti muzimvetsetsa mosavuta. Okay. Nde ndikupemphani kuti pamene mwayamba kuona ma videos amenewa mupange subscribe ku my YouTube channel ndi cholinga choti ndikatulutsa video ina iliyonse izikupezani. ndipo muziyionera nthawi yabwino ndipo chimene ndikupemphani nchoti muzipanganso check ma emails anu pafupipafupi ngati mwapanga subscribe poti ndizitulutsa video ina iliyonse ya video pa topic ina iliyonse imene tikuyamba nthawi imeneyo almost week ina iliyonse okay nde website ndi imeneyi mwina kungopita ku chino website imeneyi ndikuti information yonse imene izipangidwa arrange even ma, ma tutorials videos muzizipeza kutiko muzizipeza kumeneko okay uh, ndanakayo kuti sinanganene chris fail uh, tikumananso mu tutorial yotsatira imene tili tiyambe coding yeniyeni zikomo kwambiri